ọ kwa ụnụ na-aghọta o nwere ụdị ebe ị ya asị ka ị nọlụ nọsie ike ife ọsọ na anya na-eme nọdụ na-eche kwado nkwadowe Lagos abụghị ụdị ebe ahụ because obi anyị adịgo na ebe ahụ bụ be anyị ebe ahụ wụ ebe ndị ofe mmanụ n'ezie n'ezie anyị na-ekwu eh, Lagos is a no man's land mba ma ndị be anyị Lagos abụrọ no man's land n'agbanyeghị kwa na ebe a wụ ebe capital Naijiria and na ọ ife si na south south na south east mmanụ crude oil ka e si wee dozie obodo a mana ebe ahụ abụrọ be anyị mana ọ meanurọ na ife anyị dịgasị ebe ahụ na ọ ife efulu efu anyị ya ama ka anyị esi wolu nwayọọ kịta maka agha daa o nwere ka agha na-adị agha amaghị onye before ị mara ya asị na properties dị etu a na-akwọlidie ma ọ na ife na-amụrị ọkụ ọ ya akala anyị mma anyị jiri nwayọọ anyị na-akpụrụ ife anyị na-akpụchiata na south east ndị na-eche uche ịlụ alụ ụnụ alụzina bikonu ụnụ alụzina ọ dị m n'obi na m chọrọ ịnọ ife dịka Lagos ka m gwa ụnụ ife mmemme ndị alụchala m ụnọ mụ na ndị be m ya ebi mana alụ ụmụ ife a dịgasị ka nnukwu plaza gasị ma estate m ma alụzi ya ma ogowe ana dịcha ana dịcha ị gbada delta delta igbo side igbo ị ya afụcha ana ị ya alụ ife ị magasị ebe a na-asụ asụsụ igbo na ọ wụ na south east na o nwezi ebe dị ị ya alụ ife i golu ana lụọ ife ị chọrọ ịlụ ọ ya aka mma ka ọ dị na be anyị nke esi agba ọsọ ọgụ na agba ọsọ nsogbu nwere ike dapụta asị na ife ahụ i dewelu ebe ahụ na ọ na-efu ka ọ wụ ị ya edewe ife ebe ị ma na ọ dapụta na ị ya enwetakwa ọtụtụ kpọrọ m na ekwentị na-ajụ m kele ife m na-achọ ịkọwa ka m gwa ụnụ eziokwu nsogbu dapụta ee nke wụ na e kee naijiria mara ama na Lagos a ya eso anyị Lagos wụ ana ndị ofe mmanụ ife gị niile dị na Lagos ọ ya adịzi ka mgbe ahụ ị wụ onye naijiria nke a mgbe ị wụgo foreigner ife gị dị na Lagos ya adịkwa a ya emekwa ka foreigner ife agwalgo ma eme ha nwere ike asị gị lee ya auction na one dị etu a nwee ike asị gị na iwu ọfụụ e melu megide na ị ya enweta n'agbanyeghị na ị nwekwara ike inweta mana ọ ya adịzi etu ahụ o kwesịrị ịdị dịka mgbe ị wụ onye naijiria ka m gwa gị o nwe ife a na-aza concession ị ya enwetacha ife ahụ etu o si dịbụ mgbe ị nwetara ya mgbe ahụ ị kpatara ụmụ ife ahụ ị nwetara ụmụ ife niile ahụ ị nwetara ị wụ onye naijiria mana o nwe ife a na-aza privilege of somebody ịwụ onye country a o chenjigo aka ka anyị na-agakwa n'ife nwanne anyị na-achọ ka anyị mata number 2 ọ sị The main reason why Igbos are rushing to Lagos is because of the ignorant belief of making more returns or profiting very fast, which on its own is greed for quick money. Other tribes mock them for idolizing money more than anything. anyị na-esokarị ego and o nwekwara ife ndị ofe mmanụ ji alata anyị ha bịa sị anyị na ana anyị dị landlock na anyị enweghị ike ịkpata ego na asị asị ka ọwụ onye igbo si ka ọ nọtuo ana na east ọ ya akpata ego o nwere ife m chọrọ ịkọọlụ ụnụ ị ma na o nwere mgbe ndị nnewi na-ebudata motorcycle parts na kọntena ada atọ ya ada emepe kọntena na Lagos ebe a kọntena na-abịa a na-ebudata kọntena budata ya ana igbo nnewi mana ndị nọ na Lagos esi Lagos gbadatakwa bịa golu ife niile ahụ afịa niile ahụ ha na-abịakwa egolie ife niile a o nwekwara ife ya nyela anyị aka tupu Chineke enye anyị Biafra o nwegasịrị ife ndị ọzọ anyị nwere ike ịna-eme anyị nwere ike nwegasịa pọlisi na ịka ya esi arụ na ife anyị na ịka ya esi emegasị ife dị iche iche mana nọmba 2 ekwetachaghị m na ya ndị igbo na-eji asị na anyị na-achọ ego nke ukwuu na ọ nya mere ekwetaghị na nke abụọ ife nwedewo na anyị nwere business acumen anyị nwere uche eji akpa ego ka agha kwụsịrị anyị nwa wụ ndị fụ naijiria as one ka ofu mana ndị ọzọ ha afụ ya ka ofu so o mere anyị anyị jesasịkwa je na-alụgasị ife mana mistake anyị na-eme so anyị na-achọ ka onye ọbụla na-eche uche ịlụ ụmụ nnukwu ife a ga-asị nya chenjie obie bịa lụọ ya na east ka a na-ebujezi ya ebuje ebe a je na-ele ndị lugolu na ka m jụọ unu ajụjụ ife dapụta unu ọ dị ready ịforfeit ife unu nwere so onye ị dịọ ready ịforfeit ya ife ahụ ị nwere na ife dapụta wolu nwayọ na-akpụnata ya unu ma ka ihe esi mee

so ị na-aghọta ọtụtụ n'ime anyị na-asị na ọ maka na port adịghị ụmụ ebe ụgbọ na-abata ezie anyị matara na ebe ụgbọ na-abata adịrọ mana anyị eji maka e sizie na na onye ọbụla ya ekwejewe kwejewe Lagos ma ọ bụ na kọmpanị anyị ma ọ bụ na ebe anyị na-alụ ife na ọ ya adịrịrị na Lagos mba nya ka na-akọla ndị nọ kano na kaduna na-ejecha Lagos ahụ ma buru ngwa afịa ha etu a m si gwa ụnụ na o nwere mgbe a na-eme ndị nnewi ada atọ kọntena mana until na ọ na nnewi ka a na-atọ ya kọntena motorcycle parts then ndị nọkwa na Lagos na-anya motorcycle abịa goru ya egolu bịakwa jezie jee Lagos jee lee o nwere ajụjụ ụnụ ya ajụkwa onwe ụnụ maka a na-asị na anyị nwa na anyị enweghị ndị ya azụ anyị afịa kedu ndị na-azụ anyị afịa dị n'ọnịsha o nwere afịa ka ọnịcha na west africa o nweghị kedu ndị na-azụ anyị afịa ị ma na ọnịcha ị na-afụ ndị si na kọntrị dị iche iche kongo kamerun na-abịa ọnịcha abịa azụ afịa ọ na ị maha ka ị mara ya taa ebe ị nọ na a ya afụ gị ma mee ife ị na-eme ọfụma egwu atụna anyị ka anyị gaa na nọmba 4 nya ife anyị na-agụsịsịrị ụnụ ugbu a wụ ife kpatara nwanne anyị nwoke asari dokubo ife mela anyị eji wee na-eche uche ibukọ ngwongwo anyị na-agbada ala igbo nọmba 4 ọ sị the nigerian system is skewed to sabotage the igbo economically but we must learn from the people of Nnewi. Ị fụna ife m na-ekwu o mentioned Nnewi, they have created an economic hub for themselves there by bringing back their goods down to the town. We can do this in other places in the east. Ị fụna ife a m na-agwa gị, o ji Nnewi wee maa atụ. ị na-anụ maka Innoson nke a Innoson nke a Innoson na-alụgasị moto a na-anya na Abuja nnukwu bọọsụ a gasị a na-ede IVM nke a nke a IVM nke a nke a ma obele bọọsụ ebee ka a na-arụ ya innoson aha arụ ya outside ana igbo na ana igbo ka a na-arụ ya chekikwa ndị most of nnewi billionaires ya ebe kọmpanị ha dị n'ala igbo ị na-anụ maka cutix plc cutix cables and wire injinia ụzọdike na ana igbo na nnewi ka ọ dị ibeto kọmpanị ya niile dị na nnewi abuja ị na-anụ maka kọmpanị ibeto ọzọ na abuja mba chicason onye nnewi ka ọwụ ka ebe kọmpanị ya dị na Nnewi even nwoke Imo nke na-eme noodles onye Imo ka ọwụ kọmpanị ya dị na Nnewi ọ ma na o nweghị ife ya emekata ka kọmpanị ya fuo na ana Igbo ma ọ mmadụ narịa ya maka na ọ dị na ana Igbo etu a kwa ka onye Anambra je rụọ kọmpanị n'Imo ọ ma na ọ ha efu ma ọ je rụọ na Ebonyi ọ ma na o nwee ife ya eme mana onye na-eje alụ na ebe awụha ana Igbo ebe aha asụ asụsụ Igbo nsogbu nwere ike ịdịrị ya ụfọdụ nwere ike jụọ ajụjụ a kịta sị na mgbe a na-anụ ọgụ abandon properties na rivers na ọ ndị igbo ibe anyị siziri ka m gwa gị eziokwu anụgo m maka akụkọ ahụ ọfụma ọhọ ndị igbo ibe anyị bidoro siziwe property anyị ọ ndị ịjọ na ndị ọzọ bidoro sizie ife niile anyị nwere ndị igbo bịazie nyolu anya maka na o nweghị ife mere ndị a siziri ndị adọkọje ife anyị nọ nke ha kwazi ndị igbo ahụ nọzi soluzie ha mana onye ọwụna emepena anya kịta ife ọwụna ị chọrọ ịlụ lụwe na ana igbo kama e nwee ebe ya akpọsa asị ka ọ wụrụ afịa na obodo ọzọ ya na anya na-eme uvie ị na-aghọta mụọ ife ndị nnewi na-eme mewenụ ya ị nụbeghị akụkọ innoson obodo na-asị ya ya bịa budata kọmpanị ya n'ugwu awụsa na iwu na ebudata kọmpanị ebe ọ na-alụ ngwa afịa n'ugwu awụsa innoson ajụ ị nụbeghị akụkọ ha Number five, we can have our own Lagos in Anambra, Onitsha, and Abia Aba. It starts by bringing back your investment one after the other gradually. There will be a cluster of businesses and economic boom. People in Lagos will come to the east to look for you. This can be achieved in two years if you start today. Ị fụna ife a m na-agwa ụnụ ife a ka ọ na-ekwukwa ofu ife ahụ ọhọ ife ya eme nke echi nke taa nwayọọ nwayọọ within two years anyị ya-emeni ya ahọ abụọ anyị jiri nwayọọ na-akpụ ife anyị na-akpụ shiyata na-akpụ ebe ife mara ya ndị mmanụ chọọ ife a ndị ofe mmanụ chọọ ya ha bịa be anyị bịa burie ha achọghọ ha zuo ike ndị ya-abịa burie ya nọ afịa dụ be anyị ndị ya-ego afịa anyị nọ ife a ya-eji chọọ anyị wụ na ha enweghị ike imeni ife ahụ anyị na-eme mgbe ha enweghị ike imeni ihe ha achọọ anyị Lagos a na-ekwu okwu e mee ha na-asị anyị go and create your own Lagos anyị ya-emeni Lagos nke anyị na Aba anyị ya-emeni Lagos nke anyị na Ọnịsha ndị be anyị fie na-ese a n'anya mepeenụ anya ụnụ ọ na anyị enwetabeghị Biafra anyị o nwere ife anyị ejigasị aka anyị wee dozi tupu anyị nweta Biafra o nwegasịrị ife anyị eji aka anyị wee hazi

ee eh, ife dịka nwanne anyị Dokubo si ekwu ebe ọ sị na Lagos a na-ekwukwo n'okwu maka ndị be anyị na-asị ndị a na-agwa ụnụ ọ aghụghọ ka eji aghọgbu ụnụ e mee ha na-asị na East jikwolu pempe na ọ ya-ezute anyị ife ahụ wụ okwu asị ọ ka ha chọọ ka anyị pụọ mana a na-achụ anyị a na-adọchiakwa anyị azụ ha na-enene ka ife ha nwere ike ịlụzu n'eziokwu n'eziokwu ka m gwa ụnụ nwanne anyị nwoke sị obele ife ka Lagos ji ka Abịa mana adịghị ka Lagos ọ ka Abịa nwana a sị na Lagos wụ steeti pekacha na Naịjirịa ọ gachaa Anambra na-eso so ọ na Lagos ya-anabata mmadụ karịrị 20 million the greatest population in Nigeria kelee ife mee na South East niile South South niile ayaghị anabata anyị ebe ọ nọ Lagos pekarịchara and malụkwo na Lagos a na-agwa gị na mmiri nara ha ana hinne mmiri anaka ha ana mmadụ ejizina ya ghọwo ụnụ sị ụnụ na anyị enweghị ana ebe anyị ya-alụ ife ma ọ bụ ebi ana ka nkụ ọ dịghọ saịdị a ọ dụ saịdị nị goo ọ na ana igbo ka ị nọ goo i weta ego e lesị gị onweghị onye ya-achụ gụ na ana igbo

Why are we naively supporting a grand plan that was designed for our detriment? The National Railroad Plan under Buhari quietly excluding the East. nna onweghị onye n'ime anyị anyị ya-asị na ọ ghọtaghị ife na-eme n'obodo a iwu niile a na-eti iwu ka e megido anyị nwa ndị South East na South South n'agbanyeghị na ebe anyị nọ ka ife na-echekwa Naijiria na-enye naijiria ego mmanụ crude oil ebe na be anyị ka o si mana negasịa ụdị iwu a na-eti ime ka ife ị bịa echi a sịkwa eji mebi ife e mechie faktori ebe etọ ma ha na-enye Dangote waiver o nwee ike igote afịa and afịa adị cheaper mana ndị be anyị a na-alụ anyị akpụrụ ka a na-emegasị anyị ka ife anyị na-eme ghara ịga anyị ma na-agba mbọ anyị afụna ka obodo a anyị nọ n'ime si dị anyị nwa ya eji aka anyị dozie ife na onwe anyị anyị etizina sọ mkpu ee na-emegbu anyị egbu anyị ha achọghị ka anyị nọkọ ọnụ mana anyị ya eji aka anyị na onwe anyị kpọkọta onwe anyị ọnụ ọ sọsọ ife gọọmenti ya emela anyị mba o nwere ife anyị ya akpakọ uche anyị tikọ uche ọnụ anyị ekwuo ife anyị ya emela onwe anyị anyị nwere ike idozi n'obodo anyị without any government ị na-anụ bikonu vidiyo a unu na-afụ meenụ ka o lu onye ọwụna aka onye ọwụna vidiyo a maka o setigo anyị aya ekpezi azụ ọzọ anyị ya agbasi mbọ ike jiri aka anyị anyị aya anụ ọgụ ọ họ ọkụ ifu na vidiyo ahụ asị ka anyị kewaa ma ọ wụ nka nka mana anyị ya eji aka edewe ife ọfụma a na-ayọkwazi anyị echi ya mana anyị echi ya achọ nke unu gbaa mbọ fụ na ndị be anyị niile nụrụ ife dị na ihe onyonyo a ime gosi nwa gị nwoke gosi ụmụ gị o nwere ka ọ esi bara ha ife a na-emekwa kịta ọ maka future generation anyị na-abịagasị abịa anyị afụgo na ọnọdụ anyị nọ na ndị british tinyere anyị etu e si hazie obodo a na ọ ha enyela anyị aka anyị eji aka anyị onye ajụlụ aha ajụ onwe mgbe a na-alụ railway sị ejila amaechi na-alụ anyị akpụrụka asị na railway na south east esoghị na plan ya nna unu afụgonu mana anyị ajụ onwe anyị anyị nọ ka ndị ajụrụ ajụ mana anyị ajụ onwe anyị ka kọmpanị anyị niile ụlọ ọrụ anyị niile nke bụcha machineries ma ngwa ọrụ kara aka ka ha ncha niile dị na east nya aba anyị karị ịdị n'ilo ife ọwụna ya dị n'ilo ọ wụ ife ya anịnị ị ma na ya anị na nsogbu dapụta nya ife ya dị n'ilo ife ọwụna ị dị nkwadowe ịnị nya ife ya dị n'ilo na in case enwee nsogbu ọbụla ọ ife ahụ ka ị nwere ike isị okay m ma anịnị um, three bedroom flat ya m ma anịnị ehe agba ọsọ ya, nha- m kpọrọ ife ndị ọzọ nata m ma anịnị nka ọ ife ha ka unu nwere ike ị na-ahapụ ụdị ife ha ka unu nwere ike ị na-alụ n'ilo ka anyị na-agakwa

ife niile a wụ okwu okwu anyị na-ekwu ka anyị ka na-ekwu ndị be anyị alụkọsịana ụbọchị a enwere data anyị fụlụ statistics record ọ dị na the record Abuja 72 percent of property dị na Abuja ọ ndị be anyị nwe ndị be anyị gochara ya even na Lagos amaghị m how much percentage na Lagos mana nke Abuja 72 percent ọ ndị be anyị na-egokọsị ya imagine na 72 percent ya ma ọ ka a kpọzie 50 n'ime ife anyị ji zụ 72 percent ya na-ewejere na east anyị ị ma na east anyị pekaịla saịdị ya ọ na ị ma ka east anyị ya adị and ife meziri ụfọdụ ji ị na-ekwu okwu ka anyị nọrọ na onwe anyị ha ajụ maka ife ha dewegolo ebe a ụmụ ha niile a mụrụ ha na ugwu awụsa ụlọ ha niile properties ha niile business ha niile dị n'ugwu awụsa so ị na-ekwuzi okwu ee nkewa ma ọ nsogbu ma ịdapụta kele ife iyi eme ha jụụ ha achọghị ịnụ ife ị na-ekwu because na ọkpa ha niile ife ha niile dị n'ugwu awụsa ma ọ bụ na ana ndị ofe mmanụ so ife anyị na-ayọ ụnụ ka anyị bido n'oge na-enwe mgbanwe jiri aka anyị na-agbanwe ọnọdụ a ọ ha ife siri ike etu ahụ ọ taha akpụ etu ahụ ọ ife anyị nwere ike ị na-eme nwayọọ nwayọọ ife anyị nwere ike ị na-eme nwayọọ nwayọọ ị bịagasịa ụfọdụ plaza nọ n'Abuja eh, ịnụ ịnụ plaza one achọghị m ị na-akpọsị afa maka security reasons property ndị Igbo mana ndị be anyị ụnụ na-asị na ụnụ ma ife mana na ife gbasara nke a na ụnụ igo ọ na-adịkazi m ka ndị be anyị amaghị ife oge elugo oge elugo ife mee na Lagos egosigo anyị ife ha na-agwazi anyị na a sị anyị kwụrụ anyị akwụrụ a sị anyị gbawa anyị agbawa ọ ha ha nwa ya-agwa anyị anyị ahụ second class citizen na this country and anyị ya awụ kama anyị awụ second class ka anyị nọọla onwe anyị asị na anyị anọ na anyị ekwe ka anyị pụọ anyị anọ as first class ebe a na-asị na anyị anọ ọ ha ha ya-agwa anyị ife anyị na-eme agwa anyị onye anyị atụnye na onye anyị atụnye ka na anyị nọ na anyị jebu n'onwe anyị tụnyere ha Number nine, Igbos must learn from history. After the war, Igbo properties were taken away with full consent of government, yet they have not learned anything from that. Unu ma ife menụ ka a nụchala ọgụ. Unu ma nke Awo. Ego one ka e nyere ndị Igbo niile. 1 million gị dị na bank. Ego one ka a ya-enye gị 20 pounds. ụdị iwu ahụ ha emeta enweghị ife ọsọ anya ụlọ un enwe ife emetarịa ife agha na-acause agha na-egbanwe ọnọdụ agha ya-eme gị ị si na ọgaranya wụrụ ogbenye maka na plan gị nwere ka o si dị anyị chefuru ife mere anyị n'agha anyị jechiakwa azụ jekwa na-alụkwa ebe ahụ kwa o mekwa ọzọkwa anyị eluzukwa ndị be anyị ife a na-ewute m ọ na-ewute m nke ukwuu a na-ama na ọ sọ m ka ọ na-ewute ebe a recently when arewa youths gave igbos quit notice no arrest was made by federal government they were already targeting igbo properties to be taken when the time comes yet ndị igbo have nothing to learn from all of this ụnụ nụrụ mgbe a anyị kwugidere okwu biafra nnamdị kanu a nazị eti nye anyị biafra ndị ugwu nọkọta mee nzukọ sị gụkọọ property anyị niile dị n'ugwu A- ịma ife ọ dara gụkọ e wee sị na ha kwadoweziri ka anyị naa mana ife niile ndị ahụ awụ ife furu efu nna anyị kele ka ọ ya-adị kele ka ọ ya-adị ụnụ nwa wụ ndị nwelu ka iche na o setia kịta gịnwa na-asị na ị chọrọ ịwụ nwa naijiria ị sị na o setia na ha achọrọ ịma onye ị wụ ife ha ma wụ na anyị ncha chọrọ ịpụ apụ o set ya ma ngụwa na-asị na ị chọrọ ịwụ ofu enweghị ife gị i ya eji mma akpọ onye wụ grandfather m afa mma akpọ afa mana o luzuru ife n'agha my grandfather nna nna m o luzuru maka ọ nọ ugwu awụsa jos plateau wee ebe o beziri with transportation ya o luzuru that is o luzuru nke wụ na hypertension chọrọ igbu nwoke ife agha ka ọsụrụ ya nna nna m o ji ezigbo ego ọgaranya ka ọ wụ agha gasasịrị ife niile mana mma akpọ ya afa m kpọọ ya afa ọtụtụ ya ama onye ọ wụ mana mma akpọ ya afa ife melụ nna nna m anya eme m nya melụ enwere m ego ịzụ ana na Abuja ma ebe m nọ mana mụ anya azụ mma eje enwere ana nna nna m hapụrụ m m lụcha ife na Chineke mee ebere eje m golukwa ana na ana Igbo

ụfọdụ n'ime anyị a na-enyekwu anyị ana ka anyị wee lụọ ife anyị chọrọ ịlụ enye anyị ana o nwere ebe i ya eje na kogi with 50,000 ma ọ bụ ego adịghọdụ enye gị ana ị lụwa ife mana ị maghị ife ya eme ife ahụ echi ị lụwa nnukwu factory ha ka ife a mana ị maghị ife ya eme echi abịa edewe ahụ na ha na-asị gị na ọ one naijiria ka ha wụ na n'ime obi ha ọ mmanụ ji anyị mmanụ anyị na-afụ si na obodo anyị na south south na-agba mmanụ ife ji anyị n'obi ha ị ma na ha kwenyere na one naijiria a na-agwa gị sọ ndị na-ekwu one naijiria bụ ndị igbo kwụ na ọha na-eme ka one naijiria mana kedu ife ime ka one naijiria ahụ baara gị anyị asịrọkwa gị jee nụọ ọgụ mana cheta be gị cheta be gị bido one naijiria ahụ n'ime be gị lụwagodo ife na be gị kọmpanị gị ahụ factories ahụ budaa ya n'igbo ka anyị wee na-eme one naijiria

Are we now more Nigerian than they are? ife a jụọ onwe gị mmadụ one na ndị ugwu a nwere ana na na east aya mmadụ one na ndị ugwu a golu ana ma ọ bịa lụọ factory mana anyị nwa na-eje mmadụ one ndị yoruba ị ma golu ana na east lụọ ụnọ ha mana anyị nwa na-eje ndị be anyị hai obi na-agbawa m ebe a obi na-agbawa m anyị nwa na-eje na-adozisiri ha anyị je alụwa mma akpọ afa e nwere ofu onye na-agba bọọlụ onye be anyị a sị elesichara ya ofu esteti na-achọ igokwu ọzọ asịzi ya mba na o nwere onye ọzọ chọrọ igo hei ndị be anyị ọ gịnị emela anyị ife eme

ị na-afụ ife na-eme ugboro one ka ndị a na-akpụ efi bịagoro kwụọ ụgwọ hotel biri na-alahụ na be anyị ana igbo ọkwa ha kpụtacha efi ha mgbe disemba ị fụdụ ebe ha na-alahụ ụfọdụ na-alahụ n'okpuru trela ụfọdụ na-alahụ n'ebe e nyere ha n'ụlọ ebe ahụ ma ọ n'ebe efi ha nọ emechakwa ha were ego ha naa ndị be anyị ọkwa anyị na-asị na anyị ka ndị ugwu mara ife kelee ife anyị ka ha mara ebe ị na-agwa onye ugwu na ọ wụ nama ọ sị gị na ị wụ afịfịa ọ na-ata

The proper tax alone the Igbos pay every year where they reside is enough to pay the salaries of teachers in the places, especially Lagos. ọkwa ụnụ afụ ife na-eme idoziri ha idumọta mepechaa shọpụ gị dozichala ha ya na-azụ afịa abịa chụpụ gị na idumọta enye ụnụ ebe ọzọ ebe afịfịa tochiri enweghị isi asị ụnụ jee lụwa na enyego ụnụ ana ebe ụnụ ya alụ ife dịka trade fair na alaba ụnụ alụchakwa ya abịa chụpụ ụnụ na mgbe ahụ ọ dịgo mma ụnụ a na-akwụ tax dị ka asị na ụnụ ahọdụ ndị naijiria ụnụ a na-akwụ tax ka foreigners na obodo ụnụ kpọrọ obodo ụnụ ama m na enwe ka esi na ụnụ alaba kịta ma ọ wụ trade fair enyekwa ụnụ ana ọzọkwa ebe afịfịa dụ ụnụ ejekwa lụakwa hei ndị be anyị mba mba mba mba ndị be anyị ụnụ na-emewa m obi and ama m na ọ họ sọ mụ ka ụnụ na-emewa obi o nwere ndị dịkwa etu anyị dị na-asị ndị be anyị nata na ụlọ akụ ruo ụlọ ụnụ emewago anyị obi akụ ruo na ụlọ ụnụ edozina ndị ọzọ be ha nata na be anyị bịa lụọ ife ahụ ụnụ chọrọ ịlụ ndị ndị ọzọ ahụ bịa chọrọ ife ahụ bịa be anyị o nwere ụbọchị mgbe a anọ m Lagos mgbe ahụ ọ dịka na ọchịchị Obasanjo anọkata na-asị na minista anọdịka minista onye ofe mmanụ a na-ekwu na ebe aha ya kpọrọ trade fair aspanda na ọkwanụ ebe gọọmenti wepụtara for General Trade Fair na ọ họ ndị Igbo nwe na ebe e wepụtara ka e wee na-eme azụ afịa a na-akpọ trade fair ị ma na ife na-aza trade fair ha ebe ndị dị iche iche na-akpụta afịa bịa lee na-eweta afịa so anọkata sị na trade fair ahụ anyị lụkwaziri ewu na-emeri efu ife ma na ọka ama ka anyị esi relocate anyị ama m ife menyụrụ ọkụ ahụ mgbe ahụ okwu ahụ ama m ife menyụrụ ya mana ka m gwa ka m gwa ụnụ n'eziokwu ọ ya-adapụtakwa ọzọ na e nwere ike ịsị anyị pụọ ebe a anyị ejetaghị ya anyị ekpetaghị ya n'ikpe anyị ekpetaghị ya n'ikpe agwago m ụnụ na the other ife onyonyo ngosi m mere etu esi sị na after 100 years or so o nwere iwu ha mere ọfụ after 100 years ị renew kwa property gị dị na ala ndị ofe mmanụ ndị be anyị cheenụ uche anyị na-asịkwa na anyị kacha mara ife mana nke ahụ dị ka ọ sọ n'okwu ọnụ kelee omume na-egosi na anyị ka mara ife ha anyị na-ekwu kelee omume na-egosi Number 12. Ọ sị ndị Igbo must understand that they are being used due to their ignorance. During the budgetary period, the places where you reside includes you in the count. But after the money has been allocated, they tell you to go back to your state of origin. How many times do you want to be screwed before you learn that these people are taking turns screwing you for nothing? Stop the self imposed marginalization and empower the Igbo land. Make sure you send to all Igbos and Igbo groups. Nna, unu anụgonunu ike ife uru gasị agbahapụ n'azụ ekiri asị gị jee na steeti nke gị ala Igbo n'ebe ahụ ka ife nke gị dị for example anyị ncha wụcha ndị nigeria o nwecha ka anyị si akwụgasị ife gbasara tax n'ebe anyị nọgasị mana o luo n'ịtụ vootu ịhọpụta onye anyị chọrọ ka ọ chịwa ebe ahụ a bịa gwa anyị na anyị ekwesịghị ịtụ o lugo mgbe mgbanwe kwesịrị ịbịa ka anyị bido kịta ọ dịghọ late oge oge adịghọ so ka anyị bido kịta ka anyị je developuo ka anyị je dozie obodo anyị wụ ala igbo o nwere ife ndị igbo aghọtaghọ pụọ apụọ ka ị nụ maka ndị igbo ị ma ife chineke tinyere n'ime gị pụọ apụọ ka ị nụ maka ndị igbo ndị igbo na-akpa ike ebe ọ wụna ha nọ na ezigbote ike ha na-anọ n'ihu ndị be anyị ebe a ka nke taa na-ebi a sị agbụsị gbaa otile ọ mụrụ akọ ugboro one ka agbụsị ya agba anyị wee mara ife ugboro one ka ife ya eme anyị wee mara ife ebe a ka m na-emechi okwu a afa m wụ Azụka Mmụọneke ị chọkwa ịkpọ anyị n'akara ekwentị nene anya n'ihe onyonyo a ị ya afụ nọmba ị ya eji wee kpọọ anyị ya gazie